Wama jaalna alahu taala ma bilali kɛ alikibilata kɔrɔn na alati ɲɛsin yɔrɔ min ne kunta kira tun kɛla alayiha min kan ila linaalama fɔ alahu taala ka bangeli kɛ man mɔgɔ de la yatabiu mɔgɔ min bɛ labatoli kɛ arasula ciden na miman Ka bɔ mɔgɔ la yankalibu mɔgɔ min bɛna kɔ segin a laba ye a sinju ka don y'a ka ɲɔgɔn kɔrɔ ye wa in kanat kɔrɔn in ka yɛlɛmali kɔni kɛra lakabiratan ko girin belebele ila ala lazina a ma girinya mɔgɔw de kan hada ala ye maa minnu kanda wa ma kana alahu taala tun ma kɛ liyudia a ka tiɲɛni kɛ imanakum aw ka limaniya la ni kɔrɔn ta yɛlɛmali ye inalaha masa min y'ala ye binasi ala sabatira danfɛn kelen kelen bɛɛ ka ko la larawufu tɔɔrɔya kɔrɔta masa ye la hinɛba alikaba ma na tɔɔrɔya kama dɛ a nana hinɛ de kama wa kazalika a ko a b'o ɲɛma ɲɛ jumɛn n ka fila b'i bolo yen lilahi masiriku magiribu ye kelen ni yɔrɔ bɛɛ ala ta o ɲɛ kelen ma kaba yɛrɛ fana ala ta ale fana bɛ yɔrɔ min na hali n'o de tile bɔ tile bin na o bɛ cɛmancɛ de la o yɛrɛ fana ala ta o tuma ni dɔ kɛra k'i ɲɛsin tile bɔ dɔ kɛra k'i ɲɛsin tile bin n'o ma kɛ baasi ye ni cɛmancɛ yɛrɛ fana o fana ma kɛ baasi ye o ye gorobalima ye dezali

bɛɛ ta ɲɛsin yɔrɔ kɛra tilen yɔrɔ ye bɛɛ tilen de fana ala ma ala bɛ sɔrɔ n'a bɛɛ ye o tuma aw silamɛw yɛrɛ fana taara kɛ ɲɛsin yɔrɔ ɲɛsin yɔrɔ min fana tilennen don o tuma na sira tilen dila bɛɛ ma o ye ama de ye ten a ko ɲɛma ni sira tilen dila bɛɛ ma wa kazalika o sira tilenni min dila aw bɛɛ lajɛlen ma kɛ a b'o ɲɛ le ma fana alahu taala o kazalika bɛ kɔsegin o sira tilenni ma tuguni a b'o ɲɛ le ma alahu taala ye sira tilen di jaalnakum k'aw fana kɛ umatan wasatan cɛmancɛ mɔgɔ ye fana o sira tilenni kelen de sira tilen dira ninnu ma ɲɛ min kazalika a b'o ɲɛ le ma sira tilen dila aw fana ma o kazalika a bɛ kɔsegin bɛ kɔsegin yɔrɔ la ko a b'o ɲɛma ɲɛ jumɛn ninnu kandala sira tilennen kan ɲɛ min aw yɛrɛ fana kandala sira tilennen kan ten de mɔgɔ si ta tɛ sira jɛngɛnnen ye n'aw ɲɛsinna yɔrɔ dɔ ma ni ninnu fana ɲɛsinna a bɛɛ ta ye sira tilen de ye bɛɛ ta sira tilen de dila a ma a bɛ ten ala ko a bɛ ten de ale ala taala ye sira tilen di a bɛɛ ma jaalnakum ka aw bɛɛ lajɛ k'aw silamɛw kɛ umatan cɛmancɛ mɔgɔ ye aw fana kanda se sira tilennen kan o kɔrɔ ye jumɛn ye jaalnakum ka aw kɛ umatan jamakulu ye wasatan cɛmancɛ mɔgɔw o an kumana silamɛw ka cɛmancɛ mɔgɔ zodafin kuma kote la dɔ in na an tila kungo ka tuguni ko tɛ filanan k'a fɔ ko a y'o yɔrɔ nin kɔlɔsi kosɛbɛ o ka giri dɔɔni fana ni giri ɲɛ ta géographie kuma nin o kuma in ka a bɛ bɔ filanan in hali dɔ wɛrɛ ka kɛnɛ n'a ye ale kɔni bɛ bɔ filanan in o ye jumɛn ye kafiri ninnu lajɛ u ka taabolo diɲɛ de ka di olu ye nasira bɛɛ dɔ kan Cɛ ni fɛn o fɛn tɛ diɲɛ kɛnɛkanko ye olu t'a la bi diɲɛ mɔgɔw bɛ ten o tuma o cogobala diɲɛ de kan ka diɲɛ de ɲini nasaraw n'i ye kuranɛ lajɛ o ko wa rahbaniyatan ibtada'uha olu y'o ta kɛ rahbaniyatu ye c'est-à-dire ka yafa diɲɛ kɔ fɛn o fɛn ye diɲɛ denya ye olu y'a bɛɛ to yen k'o ɲɛsin ala ɲini yɛrɛ jati ma ka yafa diɲɛ kɔnɔ o tɛ dumuni ɲuman kɛ o tɛ dereke ɲuman don o tɛ si siyɔrɔ ɲuman na fo ka taa ban muso yɛrɛ la rahbaniya u ka muso hami ala b'a yɔrɔ ko n'i kɛra prêtre ye dɔrɔn y'ale tɛ muso furu o ka sira kɔrɔ don kuranɛ y'a wele wa rahbaniyatan ibtada'uha fama ra'awha haqqa ri'ayati ala ɲini dɔ o k'a dabɔ k'a kɛ ala ɲini ala m'a f'u ye ko k'a kɛ dɛ olu yɛrɛ k'a dabɔ k'u ɲugun diɲɛ na fo ka taa se nin bɛɛ ma ala ko mais u ma se k'u janto a la ko k'o tɛna se muso ma ka sɔrɔ sɛma in ka don fara k'a ɲuman bɔ o y'a dabɔ yɛrɛ ala ɲini de kama dɛ mais o ma se k'a kɔlɔsi ala ma min lajɛ i kana ala yɛrɛ kan quoi k'a lasurunya o ye o yafala diɲɛ kɔ ka diɲɛ to pewu ka fɛn bɛɛ to yen fɛn o fɛn ye diɲɛ c'est-à-dire physique bondaw ye quoi diɲɛ koya ye o y'a bɛɛ to yen bon ala ɲini sugu a kɛra fila ye minnu k'o yɛrɛ cogoba diɲɛ na olu tɛ dɔ wɛrɛ la ni yɛrɛ ta ko kɔni k'a fɔ ko ka yɛrɛ ni koron ala ye non non olu t'o la diɲɛdenya o ye groupe kelen ye musirikuw y'o pat ye olu tɛ ko wɛrɛ la dɛ farikolo ka damu ta nasaraw olu cogobala ni de ta koronni na ka farikolo abandonner c'est-à-dire fɛn o fɛn ye damu ta ye farikolo ta diya ye k'o to ka ni de lakoron o tuma na a kɛra groupe fila ye silamɛya nana silamɛya ka waso u ma wasatiya la i bɛ di ma silamɛya nana a ma i ban minnu ka diɲɛ ta ni diɲɛ den minnu ka diɲɛ ta ni silamɛya ma ban a la minnu yɛrɛ fana ka min ta ka ala ɲini k'o wasa don silamɛya ma ban o fana la a y'a fila bɛɛ ta k'a bɛrɛbɛn k'o ka yɛrɛmu la wasatu a b'a f'u ye k'i k'i farikolo i kana to a bɛ tɔɔrɔ i bolo dɛ n'i k'i yɛrɛ farikolo tɔɔrɔ ala b'i minɛ i m'a ye hali ni ji b'a fɛ ka adamaden tɔɔrɔ seliji t'a la don a ko i kana seliji ta tugun ko e tayamamu kɛ c'est à dire farikolo a b'a protéger ni ɛɛ ni ka ko dɔ kɛ n'a bɛna i farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn silamɛya b'a ko non parce que i bɛna sun don a bɛna farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn n'o tɛ sun ka ɲi ni ma mɛ n'a bɛna farikolo tɔɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko haramu don fɛn o fɛn bɛ farikolo degun sariya silamɛya ma sɔn a ma fɛn o fɛn bɛ farikolo la ɲɛ halala sira kan silamɛya sɔnna a bɛɛ ma a ma dulɔki ɲuman don haya ko man ha ala ye fɛn ɲuman min bɔ k'a d'a ma jɔn k'a fɔ ko ha o tuma si ɲuman jɔn k'a fɔ ko haramu don o tuma ka si ɲuman sɔrɔ n'a ye kɛmɛjɛ don a ka misi la ka sira a kɔnɔ a bɛ lafiya kɛ o tɛ haramu ye n'a yɛrɛ n'a donna avion kɔnɔ ka taama kɛ o tɛ haramu ye ko fɔ diyagoya i ka taama i sen na ka taa makan isn't it farikolo bɛ lafiya ni sira o sira ye silamɛya ma ban o ma c'est diɲɛ denw ka farikolo ta lafiya dɔrɔn pe de ta silamɛya yɛrɛ fana ye farikolo ka lafiya ta mais a m'a dɔrɔn pe ta o tuma na ni fana ka ko tɛ yen silamɛya nana n'o fana ye ka dɔ ta o- o- o- ka o yɔrɔ fana ta tuguni ko a y'a ni koro ala ye k'a ni di ala ma ka yafa haramu kɔ o tuma ni ka koloni sira sundon b'a la seli b'a la kɔsatasi b'a la wju b'a la kasi b'a la ka ala ɲini o tuma ni ka lamɔni sira o fana dira k'i koro ala ye o tuma nasaraw ye ni ka koloni sira min ta ka wasa don o dama la silamɛya y'o côté ta ninnu fana ye farikolo min dama ta ka ni ta to yen silamɛya y'o fana ka côté ta o tuma anw kɛra cɛmancɛmɔgɔ ye an ka tali kɛ yan fɛ ka tali kɛ yan fɛ o tuma mɔgɔ min ye foro fila in bɛɛ sɛnɛ e de bɛ cɛmancɛmɔgɔ ye tɔ nin ye kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye dɔ bɛ bolo dɔ na bolo dɔ na mɛ e bɛ cɛmancɛ parce que e ka fila bɛɛ sɔrɔ i mɛ e ma tulon kɛ fila si la o de ye sirama ye mɛ imam ali b'a fɔ ko leyisa zuhudu an la tamulika sɛyi wa inama zuhudu an la yamulikaka sɛyi ko ne y'a mɛn ko ka ɲugu diɲɛ na ko a kɔrɔ k'i kana fɛn mara dɛ ko fɛn de kan'i mara o tuma sirama bɛ fɛn mara mɛ fɛn de kan'i mara fɛn min bolo i tɛ se k'a don i ɲɛnasira fɛ i tɛ se k'a don ala ka sira fɛ o tuma fɛn k'i mara ala k'an kisi o la k'a lasurunya silamɛw ka umatan wasatanya dɔ ye nin ye Ala ko a bɛ ten géographiquement a fɔra aw bɛ cɛ cɛ a tɛ nin ye a tɛ nin ye o tuma aw ye cɛmancɛ bɔ n'i y'a lajɛ bara ala ko yɛrɛ bonda la aw kɛra cɛmancɛmɔgɔ ye an ma kɛ ni kafiriw ta taabolo dama ye an ma kɛ ni nasara fana ka taabolo dama ye kafiriw mako donnen bɛ taabolo jumɛn na o de ye farikolo ka lanɛɛmali sira nasara mako donnen bɛ taabolo jumɛn na o de ye ni ka ladonni sira ye aw siramuw dun ye nin fila bɛɛ ta farikolo bɛ lakanda ni bɛ lakanda adamaden ninnu composélen bɛ ka bɔ fila de la ni ani farikolo aruhu wa jasadi o tuma kana farikolo dɔrɔn pe ta k'o latanga ka ni to yen i kana ni fana dɔrɔn ta k'o fana latanga ka lahara ɲini ka farikolo to yen diɲɛ kɔnɔ la nin fila bɛɛ de kan ka lakanda a bɛɛ ye ala ta sɔn fɛ Ala de ye ni d'i ma ka farikolo d'i ma o tuma i bɛ farikolo lakanda ka ni fana lakanda diɲɛ ni lahara ni ka bɛɛ ka d'a ma farikolo ni ye diɲɛ ye ni niyɔrɔ ye lahara ye o tuma e bɛ nin fila bɛɛ de ta ni ne k'o ta dɔrɔn e kɛra cɛcɛmɔgɔ ye e de ka ko damajɛ don o bɛ bɛn don o ye o maana don dɔnnikɛlaw ko nin maana ye k'a bɛ bɔ

Pour que a ka kɛ suhada ala naasi ye, ɔnhɔn, ɛɛ premier deuxième ka maana min an y'a fɔ, an bɛ se ka seereya dɔ sɔrɔ mɔgɔw ka n'a ye mais a fanga de tɛna bonya, mɔgɔ min n'i ye farikolo lanɛɛmali sira a y'a taama, kafiriw tɛna foyi fɔ farikolo la ta nɛɛma sira la n'i tɛ dɔ la, i bɛ se ka seereya sigi parce que i tɛ fɛn min walanda kalama i tɛ se k'o seereya sigi o, i bɛ min walanda dɔn I bɛ se k'o le seere sigi nasara min fana fɛ olu bɛ ni de lakanda ka ni lakolon sira yɛrɛ fana ye ni lakolonni sira ta bi ɲɛ min o tuma e, ni fɛn o fɛn bɛ ni lakandali nɛɛma n'a diya n'a ko la e fana ka don e ka a lɔni kɛ o la kosɛbɛ yɛrɛ fana i bɛ se ka seereya sigi olu fana ta bonda kan o tuma mɔgɔ min ka warada fila in dɔn e de bɛ se ka seereya sigi ka tɛmɛ mɔgɔ min ka farikolo dɔrɔn pe ta dɔn a tɛ se ka seereya sigi ni ka mɔgɔ kan parce que a ma don warada kɔnɔ a t'a dɔn mɔgɔ min fana ka ni fana ta warada dɔrɔn pe de dɔn ale ma farikolo ta damu ta bonda in dɔn a tɛ se ka seereya sigi farikolo donkɛ kan mais e min k'a fila bɛɛ dɔn e bɛ se ka seereya sigi nin jamakulu fila in bɛɛ kan litakunu suhada ala aw siramu komi aw ye warada fila in bɛɛ farikolokolo ka lali sira a k'o dɔn ni yɛrɛ fana ka laɲali sira a y'a a foro fila bɛɛ sɛnɛ k'a bɛɛ dɔn aw bɛ se ka seereya sigi sisan annasara ni kafiri bɛɛ kan aw de bɛ se k'a fɔ ko nin ka ɲi ko nin ma ɲi aw bɛ se ka témoignage sigi sisan adamadenya bɛɛ kan o ye maana filanan in ta ko de ye mais ko maana sabanan min ka kɛnɛ n'o bɛɛ ye nin n kɛ seereya in ka fanga sɔrɔ kɛ ɛɛ a kɛra ni ka fari ni ka kan ka seereya min sigi tɛ a tɛ ala kira salala alehi salam ale bɛ min dɔn ɛɛ ni ka yɛrɛ di la ala ma damuta min bɛ limaniya la yɛrɛ di ala ma damuta min b'a la kira bɛ min dɔn a la e tɛ e, e tɛ surunya fitinin na yɛrɛ o tuma na ka se ka seereya sigi minnu b'o ni di la ala ma ni o ni dama kɔnɔna k'a di ala ma pour que ka se ka seereya sigi olu kan kɛ fo i ka nin dili ala ma fanga ka bonya n'olu ta ye o k'i ka nin dili a ka i ka seereya sigi ka se ka fanga sɔrɔ n'o ta ye o tuma n'i dun y'a lajɛ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jɔn de bɛ yen anw cɛma adamadenw cɛma yɛrɛ dibagaw la min ka yɛrɛ dili fanga ka bon ni ka lakoronni na ala ye n'a bɛ se ka seereya sigi mɔgɔ tɔw kan yɛrɛdibaga tɔw fɛn o fɛn tɛmɛna diɲɛ manton tɔw la fo ka taa diɲɛ wuli fana ma mɔgɔ o mɔgɔ k'a yɛrɛ di ala ma k'a ni koron jɔn de bɛ se ka kɛ seere ye ni dilaw tɔw kan yɛrɛ ni koronna tɔw kan ala kira kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ alibɛtiw kɔ parce que e ka kɛ ɲa o ɲa olu de bɛ ɲɛfɛ olu ka limaniya ka kɛnɛ ni bɛɛ ta ye ala kira kɔfɛ mɔgɔ ka limaniya man kɛnɛ ka olu bɔ o tuma olu de bɛ se ka seereya sigi parce que n'i k'i bɛ seereya sigi ko kan fo i ka kɛ a baarada dɔnbaa bɛrɛ bɛrɛ de ye ka tɛmɛ olu dɔnnaw kan i bɛ se ka seereya sigi o tigiw kan o tuma mɔgɔ min dun sera ni lakoronni na ka tɛmɛ bɛɛ kan yɛrɛdibagaw bɛɛ cɛma min ka yɛrɛdi fanga bonyana ala kira kɔni kɔfɛ alibɛtiw don o tuma ni mɔgɔ bɛ fɛ ka seereya sigi ni lakanabagaw kan mun k'o ni koron ni mɔgɔ bɛna sɔrɔ ka seereya sigi olu kan a premier ye alibɛtiw ye diɲɛ yɛrɛ mɔgɔw mun k'olu cogobala diɲɛ kan ka diɲɛ damu ta farikolo fisiki ta bonda la k'o bɛ a nafaw dɔn k'o b'a dɔn i tɛ diɲɛ damu ta i t'a dɔn ka alibɛtiw bɔ olu k'a dɔn fo ka yɛlɛma kɔfɛ o k'a dɔn ka a ye o bolo ka o ban a la c'est e k'a dɔn dɔɔnin de i m'a dɔn bɛrɛbɛrɛ o kosi k'i ja i k'a kan k'i i cogoba kɔrɔ i ma bɔ n'a ɲɛ ye ninnu y'a dɔn fo ka tɛmɛ a kan o tuma i bɛna farikolo ka diya fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu tɛmɛna a kan o tɛmɛna a kan o tuma n'i ma fɛn min lɔn i tɛ se ka seereya sigi o kan ɲɛnama ninnu y'a lɔn fo ka tɛmɛ ni diɲɛ côté la o k'o dɔn fo ka tɛmɛ fo ka yafa diɲɛ yɛrɛ kɔ ni ni ka côté la o y'a lɔn fo ka tɛmɛ ni lɔnbagaw yɛrɛ cogobagaw kan rabaniya mɔgɔw o k'a lɔn fo ka tɛmɛ o kan o tuma mɔgɔ min ka kan ka kɛ umatu wasɔtɔ ye ka se ka seereya sigi gurupu fila in bɛɛ kan o de ye a bɛ n'o tɛ i y'a di min o min ma a bɛɛ bɛ kɛ to ka jɛ i y'a di silamɛ ma anw ka seereya bɛ kɛ to ka jɛ an kɔni bɛ diɲɛ cogobali bon an bɛ dɔn la ka tɛmɛ diɲɛ denkɛw yɛrɛ kan ni yɛrɛ di kanbagaw an bɛ dɔn la ka tɛmɛ olu yɛrɛ fana kan min b'a dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan a diɲɛ mɔgɔw ta o, a a fari- a ni ta o o ye ahalubɛti ye ala kira kɔ o tuma na k'a fɔ nin yɔrɔ in na wa kadalika ala ko a bɛ ten de jahalinakumu ale ala ye aw kira ka sokɔnɔ mɔgɔw kɛ umatɔn ye tɔw k'aw labato umatan a y'aw kɛ jamakulu ye wasɔtɔ cɛmancɛ mɔgɔw mun kosɔn litakunu aw ka kɛ suhadaa seere ye ala nasi adamaden tɔ bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ a kafiri n'a silamɛ bɛɛ a yɛrɛ ala ɲinibaga ni nin to ma ee waya kun na rasul ala kira a yɛrɛ bɛ ban ka kɛ parce que maa tɛ se ka kɛ ale la ale yɛrɛ belebele bɛ kɛ aleyikumu aw ahalubɛti kan sahidan seerebaga ye olu fana bɛ tugu kira de kɔ kira bɛ olu ka limamu ye olu y'an ka limamu ye an bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de mara sunyabolo ma ee waya kun na rasul ala kira ka kɛ bɔn n'i y'a di mɔgɔ dɛsɛ mɔgɔw ta kumakan min bɛ bɔ k'a di olu ma k'a fɔ ko ni silamɛw kɛra seere ye kafiri ni nasara bɛɛ lajɛlen kan ka fara yahudiyaw kan ni silamɛw kɛra seere ye olu kan waya kun na rasul rasul bɛ kɛ ala kira bɛ kɛ aleyikumu silamɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sisan sahidan seerebaga ye o y'a nin ye seereya in di silamɛw ma ɔ ka taa sɔrɔ silamɛ dɔw bɛ yen tiɲɛ don anw bɛ kote fila in bɛɛ dɔ ta dɛ an ma diɲɛ ye k'a to yen ka lahara dama ɲini an ma lahara yɛrɛ fana to yen ka diɲɛ dama ɲini an y'a fila bɛɛ de ɲini ɲɔgɔn fɛ silamɛ ye mɔgɔ de ye tiɲɛ don an bɛ se ka an y'a foro fila siri an bɛ se ka seereya sigi mɔgɔ dɔw kan dɛ mɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ olu cɛla minnu ka fanga ka bon ala ɲini na ka tɛmɛ silamɛ kan o yafara diɲɛ ma ma ha don sira bɛ ha don o tuma an ka seereya nin ni ka kɛ a bɛ kɛ to ka jɛ i bɛ taa se yɔrɔ i bɛ se ka seereya sigi dɔw kan mɛ i se ka sigi bɛɛ ka ɲi o tuma seereya dun ni seereya bɛ sigi a bɛ sigi de pewu don de to kɔfɛ o tuma a tɛ ɲɛ mɔgɔ si ka bonda kan fɔ bɛ to o wala ɛɛ wa ma jahalina ala k'ale ma kɛ ni kɛ kibilata kɔrɔn alati kɔrɔn min kunta e kira kɛra aleyiha min kan ila ni ala ma sɛ ma yɛlɛma kɛ kɔrɔn in na dɔ wɛrɛ kosɔn k'alikudusi yɛlɛma k'a kɛ alikaba ye o yɛlɛma ma kɛ dɔ wɛrɛ kama fo a kun a bɛna a kun fɔ kun caman de b'a la ye voilà parce que ala tɛ ko foyi kɛ gansan kɔrɔn yɛlɛmali ka a yɛlɛma k'a di kira ma ka alikaba di a ma ka bɔ eh, jérusalem da kan a ma kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ ila lina alama a kun de ye ala taala ka bangeli kɛ n'o tɛ ala bɛ ko bɛɛ lɔn ka ban ɔ lina alama kɔ ko a y'a kɛ k'a lɔn ala b'a kɛ ka bangeli kɛ man mɔgɔ de la yattabi mɔgɔ min bɛna labatoli kɛ rasula ala kira parce que ala ka mɔgɔw caman don dɔw tugunin tun bɛ ala kira kɔ k'a sababuya kɛ kira tun bɛ selila k'i ɲɛsin o ka ɲɛsin yɔrɔ ma ɔ parce que ko aa ko komi k'ale a nana jigin anw de ka so o tuma na o bɛ sɔn ka seli kɔ n'a tun jiginna kabila wɛrɛ la dɔrɔn o tɛ seli kɔ voilà o tuma ka ko ninnu kɛ fasodenya ko ye ala ko diinako tɛ o ye diinako ye ala ko de ye ɔ ala tɛ mɔgɔ si fa ye ala de ye bɛɛ tigi ye o tuma ni ala ko don mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛfilɛla o ko la tugun yɔrɔ tɛ ɲɛfilɛla la waati tɛ ɲɛfilɛla la foyi tɛ ɲɛfilɛla la ala kelen de bɛ filɛla ko la a banna yɔrɔ dun tɛ ala kori waati tɛ ala kori mɔgɔ ta tɛ ala ye o tuma ala ta ye bɛɛ ye ni ko min kɛra ala ko ye yɔrɔ tɛ bɔ a kan waati tɛ bɔ a kan mɔgɔ tɛ bɔ a kan parce que ala ta ye nin bɛɛ ye o tuma ni ko min ye ala ko ye ka dɔrɔn foyi foyi tɛ yɛlɛma foyi tɛ bɔ a kan gɛlɛya tɛ bɔ a kan nɔgɔya tɛ bɔ a kan ala ko ko kaba dilen ma ka bɛtumakisi yɛlɛma ka kɛ kaba ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ lina alama ala ko a y'a kɛ ka bangeli kɛ man mɔgɔ la yattabi u mɔgɔ min bɛna tugu wali kɔntini arasula ala kira la mɔgɔ bɛna tugu kira kɔ kudayi mimman ka bɔ mɔgɔ la yankalibu mɔgɔ min bɛ kɔsegin ala akibayi a kɔ kan n'o y'a ka senju kɔrɔ ye n'o y'a taama yɔrɔ kɔrɔ ye n'o y'a ka kafiriya kɔrɔ ye a ka laada kɔrɔ ye nka ni kira bɔra bɛtumakisi ka na olu na kɔsegin ka to bɛtumakisi o tɛna taa ni kira ye se o tun tugulen b'a kɔ k'a sababuya kɛ a bɛ n'o ye o tuma n'o bɔra ni kira yɛlɛmana ka bolo ta ka don olu bɛ to ka don kɔrɔ la ye ni baara min kɛra ten u ma kɛ ala kama ɛɛ wa in kanat Ala taala ko yɛlɛmali in kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kɛra lakabiratan ko gɛlɛnba ye a kɛra ko belebele ye a girinyara mɔgɔ dɔw kan kosɛbɛ k'a fɔ ko bon seri hali ni min yɛrɛ tun tɛ yahudiya nasɔrɔ ye ka kɔrɔ k'a fɔ aw de tun cɛ siri bɛ nin ko nin ka bi g g g sini wahyu nana dɔrɔn k'a k'a bila dɔw fɛ dɔrɔn aa vraiment a b'olu degun ka sɔrɔ u ka preuve caman di di di di di i m'a ye sɔsɔlikɛla ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ preuve di ka preuve di ka preuve di ni preuve dɔ nana sɔrɔ dɔ tellement que a a preuve min dira quoi preuve nin tɛ fɛnko ye preuve ninnu tɛ dalilu jɔnjɔn ye ale yɛrɛ y'a recherche kunkolo don a b'a di di di di di k'a yɛrɛ convaincu n'a ye ni preuve dɔ nana sɔrɔ dɔrɔn min bɛ bɔ a ta in kɔ kan k'a kɔ kari i b'a ye dɔrɔn a bɛ commencer ka ji ma i k'i hakilila min bɛ baara i ma baara ni diinɛ ye o de kosɔn o tuma tellement que dɔw cɛsirila ka défense kɛ kɔrɔ kira ka ɲɛsin ko la bayitulimakidisi la kabi a nana fɔ k'o yɔrɔ tɛ ko alikaba don dɔrɔn a ka olu jeni a girinyara olu kan u ɲɛsinyɔrɔ ka yɛlɛma olu fɛ kira tɛ kuma fila fɔ mɔgɔ caman bɔra kira o kɔ k'a sababuya kɛ nin ye n'i kɛra ala mɔgɔ ye l'essentiel dalilu ka na ka bɔ ala fɛ a banna o de kama ko usul diini kan ka kɔn fɔlɔ o ɲini n'o ye akida ye ka ala ni kira ka ko ɲɛɲini k'a dɔn bɛrɛbɛrɛ ban n'i sabatila o kan sisan fɛn o fɛn mana bɔ a fɛ hali n'a ko i ye don tasuma kɔnɔ sen i bɛ don o tuma parce que i ma siga a ma mais n'i sigalen bɛ mɔgɔ ma dɔrɔn n'a ye min fɔ n'a bɛnna n'i ta ye i bɛ sɔn n'a ye min fɔ n'a ma bɛn n'i ta ye dɔrɔn i bɛ kuma i ka fɛɛrɛ min na parce que i ma la a la 100 pour cent o kosɔn silamɛya b'a ɲini ko i k'a ɲini ka la a la ban avec tous les preuves compétents bolo ha de bɛ ɲini dalilu gɛlen pasipasi komi tile n'o sɔrɔlen i bolo kira ka kiraya la siga t'i dusukun na ko nin kɔni a tɛ ɲina a tɛ fili a t'a ni sago labato abada dɛ o dankɛnɛya sɔrɔlen i dusukun na komi tile o tuma ni kira ka min o min fɔ hali n'a ko sini ko an ka ɲɛsinyɔrɔ min ta k'a ye ko wa nana sɔnna parce que siga t'an na mais n'i n'i sɔnnen b'a ma ten i m'a ɲɛɲini ban bɛrɛbɛrɛ n'a ye min fɔ n'a bɛn n'i ye dɔrɔn i bɛ sɔn n'a ye min fɔ n'a bɛn n'i ye dɔrɔn i bɛ commencer ka douter kana baara kɛ ni preuve t'i bolo n'i ka baara kɛ ni preuve ye la siga t'i ka ko la mana sunjata ma ala ko Ɛɛ nin yɔrɔnin a ka girin diinɛ in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nabila nuhu alayhi salamu mɔgɔ waa yirika de tun b'a kɔ ala ka a ya mɔgɔw tɛntɛn ni ɲɔgɔn de ye a k'a fɔ n bɛna sun de k' d'i ma nabila nuhu ala ka wahyu ci a ma k'a fɔ a ye ko a y'a fɔ a ya mɔgɔw ye ko a bɛna o kisi a bɛna ji dɔ la na ɛɛ o ji tɔgɔ nin la o bɛ mɔgɔw halaki olu bɛna don kurun kɔnɔ maintenant o kurun nin kan ka dilan ni jiri min ye a ka tamaro kisɛ den wolonwula di nabila nuhu ko nin tamaro kisɛ in sadi se pa su pasi ko tɛ kuwa ko tamaro kisɛ den wolo wolonwula nin i b'o don n'o falenna o tamaro sun wolonwula nin o de bɛna tigɛ k'o yiri de ta k'a kɛ bato min ye o tuma na o bato tɔgɔ a bɛ dogo de kɔnɔ ça veut dire que a bɛna muɲu fo ka tamaro nin falen k'o kɔgɔ k'o kɛ yiri ye a bɛ sɔrɔ la ji nin bɛna bɔ ka bɛn n'o waati ye ok limaniyajɔn ninnu patientela u muɲuna kafiriw ka tɔɔrɔya ni lagosili bɛɛ bolo fo ka tamaro nin falen k'a kɔgɔ k'a kɛ jiri ye o dun ye sanji yirikaw layidu dilen ko a bɛna kisi ko a bɛna wasa juguw kan mais voilà délai ma o muɲuna quand même o tamaro jiri ma kɔgɔ wa nabila nuhu k'o tigɛ a tɛna kɛ bato ye sisan a sera waati ma a tigɛli waati ma dɔrɔn ala ye wahi wɛrɛ ci nabila nuhu ma k'o tamaro sun wolonwula nin ko ka den kisɛ wolonwula ta olu kelen kelen na tuguni k'o fana sɛnɛ o fana ka kɛ tamaro sun wɛrɛ ye ka fara kɔrɔma kan n bɔra k'a ko a ko baara ma nɔgɔya ban wahi gɛrɛ nana jama tilancɛ kɔ seginla ko ko cɛ ka ko taa ye ala ɲa bɛ ko don ye natɔ la kuwa o tuma jamakuru kelen moitié bɛɛ kɔ seginla ko Ko k'an bila ni waati janba in an minnu bɛ ka sigi u b'an tɔɔrɔ an tɔɔrɔ la ko an bɛna kisi a sera la dɛ min sa a k'a jirimana tuguni o olu ko cɛ olu fara kafiriw kan dusutu fan kelen bɛ fara kan u bɔra a kɔ o tuma dɔw ko nɔn ko an bɛ taa ɲɛ an k'a ye cɛfɔla ye o kisɛ wolonwula dɔw wɛrɛ bɔra k'o sɛnɛ fɔ o fana nana kɛ tamaro jiri ye ko min dɔn nuhu ɛɛ a ko a bɛna o fana tigɛ waati min na ala ye wahi wɛrɛ ci a ma ko ka den wolonwula dɔ wɛrɛ bɔ o kurama fila in na k'o sɛnɛ o fana ka kɛ tamaro sun wolonwula troisième wolonwula sabanan a bɔra k'o fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn don ninnu ka ɲɔgɔn ɲɛfɛ dɔrɔn ko an b'a fɔ wa ko ko mɔgɔ dɔw taara ko an kana dokan sen nɔ kan olu fana min tora o fana moitié taara moitié kɔrɔma o taara mɔ moitié tora o fana tilala u fana gurupu kelen taara ensuite et puis ni nin kɔgɔla ala bɛ wahayi wɛrɛ c'a ma ko ka dɔw wɛrɛ bɔ o gurupu min tora o fana bɛ tila tuguni a kɛra ten worowula worowula sigiyɔrɔma worowula ni nin sera dɔrɔn a bɛ yɛlɛma tiɲɛtigiw ko ko hali n'i ko min anw b'i kɔ de a banna n'a bɛ ni taama ni bato in bɛ dilan a ka dilan olu yɛrɛ b'a dɔn fana k'a bɛ dilan de olu kɔni k'a dɔn cɔ Nka bɛ n' tɛ fu fɔra ala de b'a fɔ hali n'a fɔ sin ni dɔw nana ko dɔw wɛrɛ ko olu ma s olu k'a dɔn ala don ko de b'ala bolo olu de b'a dɔn mɛ olu k'a dɔn ko don mɛ min ni yɛlɛma kɛra dɔrɔn dɔw bɛ bɔ nɔn tora se olu bɛ sira wɛrɛ bɔ a kɛra cogo di fo ka na mɔgɔw tɔ to mɔgɔ bi la ni fila mɔgɔ wagayi ka bɛɛ ka tɔ to minnu yɛrɛ sɔnnen b'a ma tiɲɛ yɛrɛ la o de ninnu sayidi kɛ nin jama lahawula in bɛɛ a bɛɛ tun bɛ an bɛ ni ye de ye n'o tɛ hakikate ye lajarabili nana dɔrɔn o bɛɛ bɔra u bɛɛ binbinna kelen kelen ala k'o kɛ pour que ka limaniyajɔnw woloma ka bɔ fasikiw cɛ la parce que ni nin tiɲɛnikɛla limaniyabali ninnu bɛɛ tun donna bato in kɔnɔ nin ye mɔgɔ tɛntɛnniw de nana don bato in kɔnɔ o de ye résultat in y'an bolo ba ye nin tiɲɛnikɛla ninnu tun donna yɔrɔ man ɲi dɛ o tuma na Ala y'a tɛntɛn de parce que i bɛ se k'o woloma cogo di k'a ko aw t'a ye ko aw ka limaniya kɔgɔlen tɛ ko aw kana don i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bɔ Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma o tuma na Ala ko yɔrɔ bɛɛ ye ala ta ye dɛ nka a b'a fɛ k'aw lajarabi de ala b'a fɛ k'aw lajarabi de min ka min bɛ tobaga ye ala ka wa kan kan a b'a fɛ ka o le bɔ kɛnɛ min dalen bɛ kira la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ an n'a ko sini k'i ɲɛsin yɔrɔ ɲɛ ɲɛsin yan fan de bolo a ko linaalama mun kosɔn ale ala taara ka bange kɛ man mɔgɔ la yatabiyu min bɛna kɔntine ka tugu arasula ala ka ciden kɔ miman ka woloma ka bɔ mɔgɔ la yankalibu min bɛna kɔsigi ala akibayihi a ɲɔkɔrɔ kan a ko wa in kanati ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔn in ka ɲɛsin a man nɔgɔ ye mɔgɔ ma ye lakabiratan a gla ila alalazina a b'a fɔ mɔgɔ musa ha la ni ala ye limaniya gɛnman sabati olu dusu ala ye mɔgɔ min kala olu a fiɲɛyla olu dɔrɔnbe de sa olu a ma kɛ hali ni ko sini n'o ko ko ɲɛsin yɔrɔ olu sɔn don yama bɛ sin laban o tuma ala k'an kɛ limaniya mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye kana tugu mɔgɔ kɔ ko parce que a bɛ ten bɛ ten bɛ ten a ye min fɔ o bɛn ne ji min sira ma o ko se sɔrɔ non non a bɛnna maa ma bɛn a ma bɛn i ye kari ka tiɲɛ dɔn ka ban a banna voilà o de ye limaniya ye wa ma kana lahu ala taala ma kɛ liyudi'a ka yebe bɛ kɛ a ka tiɲɛni kɛ imanakum aw ka limaniya la ala tɛ mɔgɔ si ka limaniya yebe bɛ k'a tiɲɛ k'a bila baara ɲuman kɛ la i'i ka ban ala tɛ janfa masa ye i na ko ale ala n'a ko a y'a ɲɛsin yan fɛ ka ban k'a jira ko a ye ɲɛsin yan fɛ yen dɔ wɛrɛ tɛ inna alahu taala bi nasi a kɛra aw adamadenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na larauf larauf kɔrɔtali masa ye tɔɔrɔya sugu bɛɛ don de la tɔɔrɔya dɔ de b'aw kan ni bayti maqdis ka ɲɛsin ye ala bɛ fɛ ka tɔɔrɔya de bɔ aw kan parce que lɔgɔbɔli ko juguw tun bɛ silamɛ lɔgɔbɔ a ko a ye kira ye kira ye mais mun kosɔn kɔrɔn ma d'a ma kɔrɔn dira bɛɛ ma o ala y'o kuranɛ kɔnɔ likulli wijhatun huwa muwalliha ko ɲɛsin yɔrɔ dira mantɔn kelen kelen bɛɛ ma aa o silamɛ an ma ɲɛsin yɔrɔ sɔrɔ ko an ɲɛsin b'an ka ɲɛsin yɔrɔ de ma aa o kɛra ka silamɛw degun Ala ko ale tɔɔrɔya de wili ka bɔ aw kan tɔgɔtiɲɛkan min bɛ yen ɲɛsin yɔrɔ min ka fisa ni ɲɛsin yɔrɔ bɛɛ ye ale Ala kɛlen bɛ k'o reserver k'o di aw ka kira ba de ma o tuma n'o kɛra aw yɛlɛmakun ye ka bɔ kira kɔ dun laraufun tɔɔrɔya kɔrɔta masa don awa o ye lagosilikan ta tɔɔrɔya dɔ ye raufu b'o fɔ dɔwɛrɛ bɛ yen c'est à dire n'a k'a ɲɛsin alikaaba ma hɛrɛ bɛ kaaba ka ɲɛsin na o hɛrɛ tun tɛ sɔrɔ bayti maqdis la ka sababuya kɛ kiraw bɛɛ k'ale tawafu mais kiraw bɛɛ ma bayti maqdis tawafu dɛ mais alikaaba kɔni kira ma ci diɲɛ dugukolo sɔrɔ min m'ale tawafu o ye diɲɛ bɛɛ ka ɲɛsin yɔrɔ ye ni nafa ko kɔnɔ o y'a dan ye kuma la sunjata bolo ma rahimu Ala taala ye nin ɲɛsinni kɛ hinɛ duumɛlen ye k'a di aw silamɛw ma hinɛ tɛ ban fo ka se lahara ka danganiya la nara ale ala taala bɛ yeli kɛ la takaluba wajihika ile kira ka ɲɛsin na fi samai sankaba kɔnɔ ala ɲɛ b'ile kira ka yɛlɛmayɛlɛmali la takaluba yɛlɛmayɛlɛmali ye kira ka ɲɛ yɛlɛma yɛlɛma takaluba wajihika i ka ɲɛ ka yɛlɛma yɛlɛma la fi samai sankaba kɔnɔ kira bɛ bɔ n'a bɛ sankaba filɛ n'a b'a ɲɛ kɔrɔta tuma jumɛn jibril bɛ jigin tuma jumɛn jibril bɛ na a bɛ to ka filɛ filɛliw kɛ o ye takaluba wajihika ye a bɛ filɛli kɛ est-ce que tɛna a k'a dɔn ko yan dɔn jibril bɛ na o parce que ale b'a dɔn ɲɛsin yɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛna di ale ma jɔ mais ale tɛ kɔn de degun min bɛ olu silamɛw kan ni bɛtimakisi ɲɛsin ye ale k'a dɔn ko ala tɛna olu to degun in na mɛ k'o tɛ se ka bɔ u yɛrɛ yɔrɔ nin bɛ kɔrɔyakɛ fana k'a jira ka fɔ ko kira sigilen bɛ ni wahayu ka nali ye se taamasiyɛn dɔ b'a bolo o kosɔn an b'a fɔ yen ko kuranɛ bɛɛ jigira ka di ala kira ma kabi lawale la a y'a bɛɛ durusi siɲɛ kelen maintenant Ala kira bɛ Ala kɔnɔ ni Ala bɛ fɛ kira ka aya min kalan sisan a bɛ Jibirila bila k'a fɔ kira ye ko bon nin fɔ Jibirila b'o aya kalan o tuma o bɛ autoriser kira ye sisan kira b'o kalan o tuma kira b'a dɔn ko ɲɛsinyɔrɔ laban bɛ yen min ye yan fɛ mais a tɛ se ka decision bɔ a yɛrɛ la a bɛ diɲɛ de kɔnɔ ka bɔ ala fɛ ala ka diɲɛ d'a ma o ye jibirilu ka nali a bɛ jibirilu ka nali de kɔnɔ a ka den o la k'a las ala ko ko ale ala ɲɛ b'ile kira ka ɲɛ yɛlɛmayɛlɛmali la sankaba kɔnɔ a bɛ jibirilu makɔnɔ ni diɲɛ ka nali la u kɔrɔ ka yɛlɛmali kuma la falanuwalliyanaka ko ale ala taala bɛna ɲɛsin k'ile kira la tigi lamu don a la kasamu don kalikan ka nuni tawkidi don a la ko ɲɛyɛlɛma in ko a siga de t'a la i bɛna ɲɛyɛlɛma ka bɔ alikaba eh, bɛtimakisi kan k'i ɲɛsin alikaba ma o bɛna kɛ de pewu kiblatan ko n bɛna ɲɛsin k'ile kira la kiblatan ɲɛsin yɔrɔ la kɔrɔn na tardaha i bɛ jɛn min ma a tɛ komi a jɛnnen tun tɛ dɔ in ma dɛ ɛɛ tardaha i bɛ jɛn min ma fawali ko a ka sin ala ko a ma ko fawali ko sini kɛ a tɛ komi kira ma jɛn ala t'a fɔ ko kira k'i ɲɛsin bɛtimakisi o bɛ goya kira ye kira tɛ dimi ala ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mɛ n'a ko tardaha ko dɔ ka di mɔgɔ dɔ ye ka tɛmɛ dɔ kan o diyaɲɛ sugu don Ali bɛtimakisi ɲɛsin ka d'a ye dɛ mɛ alikaba ta ka d'a ye ka tɛmɛ o kan tan kira t'i opposer ala ka decision ɲɛfɛ parce que bɛtimakisi kira ma bɔ a yɛrɛ yɔrɔ k'i ɲɛsin tɛ ala de k'a autoriser n'a ɲɛsin yen o tuma n' ala dun k'i autoriser fɛn fɛn ye o man kan ka goya i ye o tuma bɛtimakisi ka ɲɛsin man go kira ye mɛ kaaba ta ka d'a ye ka tɛmɛ a kan fɛn fila bɛ a bɛ diya ye mɛ dɔ ka d'i ye ka tɛmɛ dɔ kan nafila ka d'i ye cogo cogo farida ka kan ka diya i ye ka tɛmɛ nafila kan mɛ le fait que farida ka d'i ye ka tɛmɛ nafila kan o kɔrɔ tɛ k'a jira ko farida nafila man d'i ye voilà kuma bɛ ten de n'a fɔra ko kiblatan tardaha i bɛ jɛn ni kɔrɔn min ye a ko se kɛ ko a tun bɛ min kan kɔrɔ k'o tun man d'a ye non non non non ça veut pas dire ça Sabu kɛ dɔ in bɛ diya ye ka tɛmɛ dɔ in kan fa wali o tumana sini kɛ sisan wajihaka u waa nana ka d'a ma ko kira ko ko mini ɲɛsin yɔrɔ la i bɛ sɔn min ma fɔ ka tɛmɛ dɔn kɛ fa wali o tumana sini kɛ sisan sisan wajihaka o kɛra ka kira sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ seli la ka ɲɛ ma fa wali o ɲɛ yɛlɛma tɛ seli tiɲɛ o ye alabato de n'o tɛ n'i to se ma k'i tun ka seli tiɲɛna na wa bɔn an ka sariya kiti la i bɛ se ka to bolifɛn kan ni bolifɛn e ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma i bɛ seli la a kɛra so a kɛra a kɛra mun a kɛra t a kɛra s s ye i bɛ bolifɛn fɛ ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma i bɛ ka seli o que bolifɛn y'a turune a vyw n'a turunela k'a kun bɔ kɔrɔn kan o bi a kɛra bolifɛn sugu a turunela k'a ɲɛ bɔ kɔrɔn kan dɔnnikɛlaw an ka fili kɔnɔna ko i fana b'i yɛlɛma ni bolifɛn k'i ɲɛsin ten e fana b'i turune ten la e ɲɛ bɛ bɛn kɔrɔn in ma e tun sini ne ten bolifɛn k'a kɛ ten e fana b'i kɛ ten la e bɛ bɛn kɔrɔn in la ko mɛ n'i tɛ se k'i turune don n'o tɛ turune ye jagoya de dɛ ni bolifɛn yɛlɛmana dɔrɔn i b'i yɛlɛma i b'i turune k'i to seli kɔnɔ o turune ye i ma jagoya de ye pour que i ka seli ka ɲɛ voilà k'a ko n'i bɛ seli la k'i tɛ bouger hmm. o y'a ye i ma turune ka bɔ kɔrɔ kan de n'o tɛ ni dɔ nana i jagoya pousser ten seli la i b'i jagoya turune ten hali tawafu la n b'o fɔ k'u bila tawafu la hmm. n'i bɛ tawafu kɛ la ten hmm. i numanbolo kan ka la kaaba kan tuma bɛɛ. i tawafukɛtɔ i ɲɛ man kan ka sin kaaba ma i kɔ man kan ka don kaaba bolo bɛ taa a bɛ to i kɛrɛ de la tuma bɛɛ mɛ ni bousculade warala ni jama nana wa u b'i turune fo i bolo ko tɛ o i b'i turune fo k'i ɲɛsin kan i bɛ taa di ɲɛsin n'a ma ten i bɛ yɛrɛ jagoya yɛlɛma ten mɛ an ka dɔnnikɛlaw ko ko n'i ka pas fila kɛ i ɲɛ sin b'a ma i taara o pas fila in tiɲɛna k'i bɛ kɔsegin jagoya ni e o y'a ye ka place sɔrɔ nin o tuma na i kɔni seko ye min ye dɔrɔn turune nin ye jagoya de ye o tuma na o turune nin k'i to seli kɔnɔ k'i to tawafu la o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn o fɛn ni ni kɛcogo b'a la ni i degula dɔrɔn i b'i yɛrɛ jagoya bɔ degun in kɔnɔ i seko dama yɛrɛ la maintenant n'i ma se k'i yɛrɛ bɔ a la don kuma bɛ yen de sisan i yɛrɛ bɔ a la ye jagoya ye mais n'i ma se don i se banna o tuma na i bɛ seli ten i kɔ donnen kɔrɔn bolo i kɛrɛ donnen kɔrɔn bolo i tɛ bɛ dɔn o tuma na o ɲɛ yɛlɛma k'i to seli kɔnɔ o turune nin o tɛ o lamagalen tɛ seli tiɲɛ o ye alabato de ye fa wali wajihaka ko k'i ɲɛ sin sisan Sitara masiji de ha hɔrɔnɔrɔma misiri fan ma wa hayi kun tun ani wa hayi ni yɔrɔ yɔrɔ kun tun n'aw sera ka kɛ fa walu aw bɛɛ ka ɲɛsini kɛ wuju a an yɛrɛ sisan bɛsa de banna a ye ɲɛsin alikaba ma a bɛɛ sira h ko alikaba fan wa ina lazina i k'a dɔn mɔgɔ min utu kitaba ni kitabu dira olu ma yajɛ nasaraw la yalamuna u bɛna lɔn nin de sababu la tigitigi an na h ko alikaba ka ɲɛsini kɛ alihaku k'o de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min rabihim ka b'o tigi ala yɔrɔ parce que a kɔrɔyara o ka kitabu kɔnɔ ka ko kira laban min bɛna na k'a ka ɲɛsin yɔrɔ bɛna kɛ yan fɛ o tuma ni nin aya nana dɔrɔn o bɛna a dɔn ye de ko jaa ko hakika yɛrɛ yɛrɛ de ko nin siga dɔɔnin min tun b'o dusu ma bɛɛ bɛna bɔ yen wama lahu ala taala ma kɛ bikafili ɲinan masa ye anma ka bɔ fɛn ma yamaluna bɛ min kɛra